Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, men and women of goodwill. My name again still remain Onyebuchi Nwashigburobi known as the Great Seer or the Seer of the Seer. Biko, buketa oche bịa bịa gee ntị nke na-eme na nke ikpetemazụ a. Harrison is still trend, trending and nwaanyị mkpụrụ mmiri nke unu na-akpọ Lọlọ Nne Anwụrụ Chimezie There is a video of her somebody sent um, today. I want you to also listen. Why she ran away from internet to treat BP. Ọ gara ịga aga eke BP maka the exposition and the bụali ya n'ọkpa ala dị too much. So they promise her na echere na ka ejide some people. Ka ejide some people. Now,

saying, Oh, Harrison, do not understand that uh, the people, Biafra agitators, are very, very sophisticated in their own kidnapping network. Leenụ onye oshi. Leenụ onye zuru ego mmadụ from Mozambique na-achọ ndị ohi. Leenụ onye ji ike akpa ego onye oshi. I have told you people na Harrison abịaghị ịpour sand into their garri.

Udele can tell you that he associate with Fulani people, he knows them, he goes to their village and they rear cows for him. He can equally hire them for this criminal activity. Check them. Whenever you expose Fulani, they come after you. Anyị agakpe n'ekpere. When we return from this prayer, ka m kpọrọ ụnụ adreesị udele bịara bịa mee harrison gwamnishu nọrọkwa ebe a na-agwa ya sị ya ee not uh, as if uh, uh, not as if uh, uh, all the kidnapping 99.9 percent happening within the biafra territory are biafra agitators ha na-agwa harrison the active

because we don't want to identify with Islam. Chinasa Nworu the other day came to preach to you people Islam. Na Christian country rejected us, Jewish nation that we claim rejected us. Na ọ the religion anyị hatịrị bụ ndị na-eme anyị accept na ọ ndị nyere anyị cable nna ụnụ ahụna ahụkwanụ m shishi ụnụ ahụna n'ole ndị muslim si wee like anyị wee na-ekidnap na-egbu before eastern security network came did you people remember how they used to uh, dakpo ụmụ nwaanyị anyị rape them and then falai ha ishi n'ike do you remember before the forming of eastern security network you know those of you forget things easily before the forming of eastern security network do you remember the wave ha ji eme ha dakpo ụmụ nwaanyị anyị ha fọwa ihe ishi n'ike it happened very well which made Maazị Nnamdi Kanu out of necessity launch Eastern Security Network talking about Eastern Security Network when we return ị ma na eh, lọlọ ndị agboro na-agwa unu o oh, maazị Nnamdi Kanu uh, maazị Nnamdi Kanu uh, uh, is a criminal this and that ọ bịakwa na o nwekwara video nke o mere sị na maazị Nnamdi Kanu collectịrị salute na ọ ya ka eji wee chụba ya ma this man bụ onye formụrụ security ị likịrị ị likịrị the security can the security salute them ị likịrị the security but you hate maazị Nnamdi Kanu ara na-apụ ya ka anyị gaa n'ekpere anyị bata n'ekpere m ga-akpọrọ ụnụ nwaanyị mkpụrụ mmiri before m gaa to ike nsị Uruagụ please ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na o nweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt gocha wee wezụga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ na otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọm ụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe onye anyị na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka ị ga-esi wee bụọ ha ọnụ ha wee daa ha apụghị ikuni ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alakwaa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezụga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana o nweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi ka a na-arịọ gị isee isee isee Operation Python Dance. Okwu bụ ihe mere yuta na Operation Python Dance. Ya aja aja constitute BSS. N'obe na-ete ka salute, ọkwa ya kpọrọ ndị army gaba be ha wo. maka ọtụtụ n'ime na-amakwa ihe kpụga ndị army be Nnamdi Kanu ya ma na-ekwu why ka ha jiri chọje ka m gwazi ụnụ why e ji chọje bịa na onye e grantịrị bail ka na-aga court bịa bịa bịa constitute a military of his own take ya salute mgbe hụ ya o so na that reason ị chọrọ ime gọọmenti overthrow gwara m ụnụ na nwaanyị a bụ Nigerian agent ụnụ na-anụ nwaanyị ụnụ na-ege ntị na ihe e ji wee ogabe maazị Nnamdi Kanu bụ ọ constituturu BSS What is the work of the BSS? To fish the, full, uh, the terrorists that are kidnapping our women as at then out of our bush. Uh, nna akwụna Chimezie ọ bụ na ị hụzi na a na-adakpo ụmụ nwaanyị anyị n'afọ nye ha isi n'ike ọ bụ na ị hụzi ya and ọ dị mma so onye ọbụla constituturu security he did not call them military he called them BSS security and uh, and they saluted Mazi Nnamdi Kanu. So have the, that is that now a crime? Asari Dokubo onye mmadụ ole egburu Asari? Mmadụ ole egburu Asari? When Asari was even in court, ọ na-agwa ndị court na military ya nọ na-arụ ọrụ. So why is it that they did not kpai him?

Do you see any weapon there? Were they using gun? Then the BSS. ọkwa ka ụnụ na-ahụ nwaanyị mkpụrụ mmiri onye a ka ụnụ na-asị m na Uchechi Uchechi ama ihe ọ na-eme Uchechi is the leader of the gang na-akụrụ di ya party Uchechi the semi akwụna in case if you don't know all these games ha na-agba bụ Uchechi the semi akwụna

ha kụrụ aka na tipa bu aja we are here anyway we will keep on speaking the truth we will keep on telling you people the truth it doesn't matter what they do without fear nor favor we have come against our enemies to expose them ihe a bụ nna akwụna chimezie then he is now telling you that the nigerian government eh, is not to be blamed in Operation Python dance. He is now blaming Mazi Nnamdi Kanu for Nigerian government to come into his house and kpai his people. He is blaming Mazi Nnamdi Kanu na ọ kpọtara Operation Python dance. Nwaanyị a bụ nwaanyị na-eme ọ na-akọ akụkọ unu na-ege ntị. Then he is now blaming Mazi Nnamdi Kanu inside prison o.

and this woman blame Mazi Nnamdi Kanu that the Nigerian military kpai Eastern Security Network, she blame Mazi Nnamdi Kanu for it. Uh, that there is python dance to kpai Mazi Nnamdi Kanu, she blame Mazi Nnamdi Kanu for it. ọkwa nwaanyị unu na-ege ntị m na-agwa unu na onye a bụ agent of Nigeria unu nọ n'ebe a na-akọ ọ ka mma na unu na-ege ya ntị na-aghọtakwa maka Uh, a tọpụ nkụta akọrọ e goshi ya ka ọ hapụ ịdị ka a tọrọ ya arụ there are a lot of people who believe in this useless woman that uh, maybe somehow somehow that she has something to offer she has nothing to offer please she is of Sokoto caliphate ka anyị na-ege ya ntị ka anyị gechaa ya ntị bazie na the main program butere anyị ọ ya ka ndị amị ji gaa be ha ọ ma na ihe ọ planụrụ ọ ma na ndị amị bịa ebe a ha ga-agba egbe ọ mataghị ihe ọ mata wụkwụ ụgwa hụ na abịa abịa agba egbe o wee pụrụ wezie na ha ekwechighị bịa mana nye ndị eke gaga aga constitute to a military take a salute what was he thinking and then ebe ọ ya wụ onye isi agha agha adazie ebee ka ọ nọdụ mgbe a gbagburu 29 people o shiri aghaa hapụ be ha ọ tụrụ ọnụ ka ọ fere efe ka ọ mara window so ọ macha na ọ ga-agba ọsọ why not ọ macha na ọ nwere ike ịgbapụ n'obodo a ga-ejide why not nye just mgbe ọ nụ na ndị amị na-abịa bịa ihe ọ bụla gara ma save your life maazị Nnamdi Kanu can give anything inweta ihe ọ chọrọ including life ọ chọrọ ịma nwaanyị a ọnụ ya na typewriter Simple na e bidoro mebe ya expose ya agbalaga o under 24 hours na olu ya chejie entirely under 24 hours na people begin to expose her even in WhatsApp even on social media ọ gbaa ọsọ for seven days she says she is running away for seven days but this very woman this idiot nọ ebe a ọ bụkwa ọsọ ka ọ na-agba ọ na-echeji location ọ na-echeji location fear of igbu ya ọ na-echeji location ọ na-akwagharị ibu ọ gwakwara ụnụ na ọ na-arelocate she with her family ọ gwaghị ụnụ ya o kwu ya here on this very platform ị ya na-anụ ihe a na-ezo ezo she is relocating her property and her family that is the reason why o ji wee nye gị seven days because a gwara ya mee ọsịsọ na uh, they might kpai her

The woman condemning Mazi Nnamdi Kanu for taking salute from DSS security bụ the same person na-asị gị oh Mazi Nnamdi Kanu wants to scatter Eastern security network that he created. ọkwa nwaanyị na-eme ya accuse that she created security why o ji wee gbaa ọsọ Mazi Nnamdi Kanu did not run. It was the great Ikonso and the rest of the men that saved him. If you are in Afarukwu that day, you will know what I am telling you. He did not run.

Maazị Nnamdi Kanu sleep off then ha pakeji ya eburu ya pụọ that was how they save Maazị Nnamdi Kanu's life but this very woman nọ na-agbara unu ebe ọ ma na aya agbasa why o ji wee nọdị e gbuo mmadụ ihe a

one great family. Anybody that register IPOB community and say Eastern Security Network, do you know what piracy is all about? I hope you people understand what piracy is all about. Ndị a bụrụ ọnụ. Ọkwa unu na-ege ya ntị. Because this very woman ran away. Just ordinary exposition ọ gbaa ọsọ. But Maazị Nnamdị Kanụ ka ọ na-ajụ why o ji wee gbapụ ọsọ ebe e buzi military wee bịa ịbịa egbu ya. ọ na-ajụ ya why o ji wee gba ọsọ mana ordinary exposition a na-ekwu n'ọnụ ya pụtagwa unu "Oh, under 7 day- 24 hours ihe niile ewusaa but maazị Nnamdị Kanụ ha na-egbu on the internet burukwa military bịa ka ọ na-ajụ why o ji wee gba ọsọ mana ya nwere onwe ya gbara ọsọ for seven days because people are exposing her. I don't know if anybody is understanding me. Ọ ndị ya na-ege ntị with this brain ịkọ akụkọ ndị ara with this brain uh, let her not use this type of brain to cross main road please your people should communicate to her ihe ọ na-akọ ka let her not use this type of brain to cross main road o jiri this type of brain cross our main road disaster ya adị there will be disaster and She shouldn't cross road with this type of brain. Please and please. Eh? Anyị agbapụ ya ọsọ gaga gechaa ya. Unu ma mmadụ ole nwụrụ carelessly n'ihe a maazị na-eme and maazị ma na ha ga-anwụ mana because na e nwere ike ịgbagbu ha mana because ọ chọrọ iprove a point ya papụtasị ụmụ mmadụ ka m jụna unu attack ndị army bịa n'ụlọ ha ma gbagbuchie mmadụ ebe ka ụmụnne nke nọ ụmụnne ya na ụgbọ na-ebu ego ebe ka ụmụnne nke nọ Igbo bụ Igbo lekwenụ ka anyị na-anọ na ncha mmiri mmiri na mmiri ncha baa anyị anya ị ya na-akọ eri eri always so you don't know that cousins of Mazi Nnamdi Kanu were among the people died in the family right so you don't know were you not told that the cousins of Mazi Nnamdi Kanu direct cousins equally died there Are you not aware? His family, his family members are equally died there. Are you not aware? Ọ ndị na-apụta abịa akọ apụta ighebe ọnụ This woman did not know, not one, not two, of Mazi Nnamdi Kanu's immediate family that died in that attack

This very woman, go and ask Uchechi, direct family of Mazi Nnamdi Kanu, how many died in that attack? Direct family, immediate family died in that attack. Oh, akọndara. Now, she said na ọ ma na ha ya anwụ. Ọ Mazi Nnamdi Kanu butere, unu na-ahụkwanụ m akụkọ. Ọ Mazi Nnamdi Kanu butere armoured tank. No. Nigerian government, the Nigeria that she is defending now butere armoured tank. Agwara m unu na ihe ndị a bịara ime wụ Biafra of one Nigeria. Now she is defending Nigeria for trying to kpai Maazị Nnamdi Kanu. And she is now telling you na Maazị Nnamdi Kanu ma na ya ya agba ọsọ. How did he know? Did you know how difficult it was to escape that very day? Not Mazi. Mazi said, I am not going anywhere. They are killing people. Allow them to come. Ikonso ewere iwe pịa ya uppercut. Mazi sleep. Ebe o nwetara onwe ebe ebe Ikonso ha bupụrụ ya. That is where Mazi Nnamdi Kanu got himself. Then Ikonso salute him and told him,

I am Onyebuchi Nwashigburobi, please. Do you see, do you see what is happening? Do you people see what is happening? Do you people see what happened? Now she's telling you people, ja ja ja ja, Maazị Nnamdi Kanu ma na ha ya anwụ. Imagine akụkọ mmadụ na-akọ that somebody is coming to kill me. I sị na m ma na ndị a ya anwụ and therefore what should I do? na m gazie ga-anwụ ọnwụ is that not what she is saying na ọ bụrụ na maazị Nnamdi Kanu nwụrụ will you be talking about IPOB today because that was una plan Uchechi would have seen a reason o ji o ji abụ ike ọ ya-asị oh because of my husband I, and I till today anyị ya na-asalute, oh the great wife of maazị Nnamdi Kanu we wouldn't know na ọ ya nwa rere di ya everything would have sl- be swept under the carpet. And by today, she will be going to shows. Oh, my husband, Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọbụla na-asị, oh, are you the wife of Maazị Nnamdi Kanu? Salute, your husband was a great person. And ọ pụta ibi ekwu okwu anyị nwa bụ ndị Igbo ya-akwụrụ stentere. Oh, your husband died a great death. not knowing na ọ ya nwa rere di ya. God Almighty kept Maazị Nnamdi Kanu so that we will know the, the propaganda, the character assassination and deep plan against onye ndu. It goes very deep. ọkwa ọ na-eme m na-ekwu ya ha na- na-akọ jajaja ị kọcha yawu yawu i cooluo down

I am Onyebuchi Nwashigburobi, please. One of it very kind. And are you getting this now? N'ime ihe nwaanyị a kọrọ ihe ọ na-eblame maazị Nnamdi Kanu bụ why o ji wee dị ndụ ọ nwụhụ. She is not blaming Nigerian government that went to look for somebody. A na-agwazi unu na-ana salute. Okay, any day you collect salute, that day you will die.

na-elekwenụ m eshishi on these very people mana this woman na na ọnụ ya na typewriter like this have to run away due to gịnị na na na na e mega ya expose ọsọ under 24 hours ihe niile wụsa na ihe a ihu olu ya agụọ ọkwa onye na-acondemn maazị Nnamdi Kanu Just nke evụkwa abịabeghị igbu ya on social media ka a ka nọ olu ya agụọ hey na ihe ihe na-akwụ dị too much before you condemn people put yourself in their shoe I know that her own is ọrụ ọ rụọ na hook up ashawo ọ rụọ na agboro na Lagos ọ mụọrọ na onye Yoruba nwa ihe ọ bịaziri na-abụ ịbịa abịa azọrọ ụnụ ala Igbo onye ọ na-acondemnzi bụ maazị Nnamdi Kanu mana o kwuru na mgbe ọ gachara visit ya ọ sị ụnụ na onye a bụ the greatest Igbo man alive the greatest Igbo man alive from ọnụ ya from ọnụ ya ka ọ sị ụnụ na ọ sọ ya bụ onye Igbo ya ọ ga-ekweta na ọ gaghị ananwu ego from ọnụ ya from ọnụ ya anụ ka ọ na-agwa ahụ ụnụ na na ihe e ji wee ga ịga aga agbagbu maazị Nnamdi Kanu bụ maka ọ ya nwa kpọtara ndị niile a jụzie ya what a wonderful U-turn ọ pụtara na ime ụmụ ihe ndị a niile ka ọ because ihe iji ara maazị Nnamdi Kanu ka o nyefee ndị DOS already having meeting with Nigerian military and DSS as they said with governors as they said

because all the ectoparasite Uchechi sị Maazị Nnamdi Kanu called Simon ectoparasite he called him this he called him that all those things ka a na-agwazi gị na asị Chinasa Nworu na-asị ụnụ na asị o na Maazị Nnamdi Kanu never condemn Simon but oge a ha na-ebugharị ya oh Maazị Nnamdi Kanu have distanced himself from Simon Ekpa why do they lie why do this very woman belong to the lying group that is something that you need to ask yourself now ka m movezie to program butere mụ na unu here before m kpọọ this very program m ma akpọgo the program of Harrison Gwamnishu the new one o mere then for you to understand ebe m si abịa watch the program please ụtụtụ ọma nụ o

ndị be anyị daalụ ni uh, especially people from the south east region imo state imo state particular imo state unu mana last week abịa m na imo state you know and in that process with support from military local vigilante homeland security i rescue three people three kidnapped people, uh, victims nekwa ya here so ndị a akpọrọ fa from their community nwekwa nke this man a kpọlụ for like almost one week and ọ nọ with them then this other man now afụrụ m video yesterday online this other man aha ya bụ Mr. Onyema is a lecturer at Imo State University so I want to get achọrọ m ka ị ghọta something na

mana onye a bu ụzọ wee pụọ because na somehow ndị be fa wee you know, kwụọ eh, kwụọ ransom ego niile ego ndị a sị ka e weta ọ kwa ị na-aghọta so ọ Mr. Onyema aha ya Mr. Onyema popular known as Ganja ọ physics lecturer ọ na-akụzi physics practical na Imo State University so if you want to verify gaa jụọ ya sị ya ndị a kpọlụ gị na ka ị na-agba moto gị ọ ndị ebee ọ ndị ebee ọ bụrọ ndị be anyị ọ ndị ugwu so this is evidence that na ndị a anọgo obodo unu anọgo na these communities now they terrorize they have been terrorizing since last year letter a ka e sendili m from Amakohia Ubi last year November they invited me that to assist them at least with a little bit of support and the rest of them but I agalọ m because of nsogbu nwe last year December last year uh, uh, November stroke December agalọ m do you understand so ndị a abụlọ ndị be anyị na-eme nke a kịta agaghị m asị na ndị be anyị anaghị eme ihe ọjọọ mana ndị a na-eme nke a kịta bụkwa strangers that we need to flush out immediately before they, you know, they multiply and spread to other communities. ị gaa na na Amakọhịa Ubi jụọ ha ndị na-eme ihe ahụ ndị ebee ị gaa na Amakụ the same thing Awa community is the same thing or Ejemekwuru the same thing so onye bịa sị gị na na nke a wụ ndị be anyị na-eme ya ọ na-atụ asị they are sponsored to continue on a trend on a narrative that na ndị be anyị bụ ndị na-eme all these things no no ka m kwukwaa ya again ndị be anyị aka ha o nwe some cases aka fa dị na ya mana nke a na-eme kịta both na nekedewu Ejemekwuru eh, Awa Amakọhịa Ubi Irete ndị na-eme ihe a amakọ amakụ ndị na-eme ihe a abụlọkwa ndị be anyị na-eme ya security your forest are surrounded ọ bụlọkwa ihe a na-akọ akọ this is something that is real is happening

Go and ask them, those people that kidnapped them, who are they? He mentioned villages with fact and figures. But mgbe ọbụla udele bịara, mgbe ọbụla Ikensi Uruagụ bịara, they will not give you fact and figures. They will tell you ndị a e jidere, ndị a e jidere. From which village? Who did they kidnap to confirm na ọ ndị ahụ? Ọ sị gị very minimal na ọ gakwa asị na o nwe nke ndị be anyị na-eme which means it is in a minimal they are not much but this kidnapping that is happening na ọ ndị ugwu na-eme but they were paid to spread falsehood to allege everything on top of an Igbo man thereby derailing you your attention will now leave from the main people perpetrating it ihe a bịakwara bụ Iclaim your land. Iclaim your land. Ịhanye unu Islam n'isi. That's the only thing that they have come to claim your land, to claim your territorial integrity. That's the only thing. Ịkwụrụ Islam kwụnye gị n'isi. That's the only thing. I am Onyebuchi Nwashigburobi, please. I am Onyebuchi Nwashigburobi, one of it very kind. and I preach nothing but the undiluted truth eziokwu nke Chineke a na-akụ mmiri that's the only thing that I have come to preach eziokwu nke Olisa bi n'igwe and you need to hit the like button and share you hit to, need to hit the like button and share this very program

nwa mme ogiri nwa nwaanyị ogiri bịa bịa hụ ihe ọ na-akọtọrị bịa bịa hụ mgbe ọ na-areply Harrison unu lezie anya okpokoro ofeke you will know that they are being paid to carry out false narrative that our own people are the main cause that our own people are the main problem come and watch and thank me later please. okay ndị be anyị ekene m ụnụ afa m bụ Ikenga Uruagu achọrọ m iji video anụnwa wee me address this alleged attack by Fulani herdsmen n'Imo State and nke melụ n'Enugu State Did you see the introduction? He wants to use this video to uh, address the alleged

na-egekwa ya ntị ee o nwere disclaimer m chọgodu inye first ịma na a lot of people pụta ha sị Ikenga ahụ ekwu okwu ndị Fulani what of ife ndị Fulani na-eme why na ị chọrọ ikwu ya ụmụnne m ọ dịrọ like that enwerọ anything like that ana m ekwu okwu insecurity ndị ọbụna na-acause insecurity ana m ekwu okwu gbasara ha but ị kwesịrị inwe focus ntu ị fụrụ na m anara ekwu much about ife na-eme na north you can as well fill that gap
maka ndị ndị a na-edeceive did you see the manipulation here people are telling him oh Ikensi Uruagu you are not talking about Fulani menace they are not telling him to talk about north no you are not talking about the kidnapping like this one now na-ekwu Amakọhịa all this uh, igbo land you are not talking about it he said otu anyị hụrụ na ya ọ naghị ekwu about it you can as well fill the gap na ya nwa na onwe ya achọghị ịna-ekwu okwu ndị Fulani which is the real terrorist ihe ọ chọrọ ịna-ekwu bụ okwu ndị IPOB which is unverified terrorist you cannot go move out of Nigeria and call IPOB a terrorist any Biafra organization a terrorist they will tell you that you are mad But the people who are seen as terrorists worldwide, who are killing and massacring Christians in Nigeria,

He said na ya ọ na-ekwuzi okwu Nigeria na how good ọkwa onye na-agwaba unu mgbe a na- Simon Ekpa is a Nigerian agent Simon Ekpa so all this why you lied how can people take the word of this guy if all this why he lied that somebody is a Nigerian agent only to tell you now that he is the main agent that he won the betterment of Nigeria

but that's just by the way uh, achọrọ m ime address this alleged attack by Fulani herdsmen n'Imo State close to FUTO na nke melụ na Enugu State but to start with like enwerọ any doubt na enwe ndị dịka Fulani herdsmen bandits na our region enwerọ any doubt ọ bụrụ maka enwe ha oh yes enwe ha and secondly afụ m one of our brother m nwe maximum respect for Harrison Gwamnishu afụ m ebe ọ na-ekwu na some people bụ ife ọbụna melụ na Igbo land and some people na-achọ ka etinye n'isi ndị Biafra agitators and my brother you will not blame us because 99.9 percent crime a na-commit n'Igbo land inene a phone from Biafra agitators. Have you seen, have you listened to him?

he mentioned names he mentioned villages with fact and figure mana this guy nọ ebe a kpee isi ya ọ bịa echi ya were ama mma ntị ọ na-afụkwa ya ụfụ imagine a boy ya achọ ime vidio ọ chọ ime vidio ya were bluetooth kwuchisie ntị nke gịnị ka ị hụ ya asị he have arrived o jikwa bluetooth eme big man o kwuchisie ntị air will not enter ọ ya nwa mere o ji enwe mental ka ị hụ ya o oh, legonu ihe o kwukọsị eyi eh, the guy kwukasịkwa ihe a amaghị m amaghị m ma this guy nnọọ amaghị m ma ọhịa ịta ka o si because he is too backward too too backward and so backward anyị ya na-egekwenụ ya ntị maka eh, ha mụta ihe asị anyị mụta ị na-eme ha expose ha mụrụ ihe asị anyị mụ ị na-eme ha expose na-egekwe na asị dị isi oko- ok- okotorigba otoro na-eghere ụnụ n'ọ ndị be anyị mana the somebody nọ in charge na-asị gị no it is Fulani gị na-asị no n'ọ ndị be anyị with no fact no figures ihe si bụ o oh, nwere ndị na-eme Biafra Biafra Biafra like uh, the other day ahụrụ m ya o oh, na pastọ bishọp na Biafran na Biafra na o jikwa wee jide egbe imagine bishọp na-ebuzi na egbe a na-akọkwara ụnụ akụkọ a na-ege ege I don't want to say ma forge forge nọ there I don't want to talk ma na-egekwenụ this otoro ntị
either direct or indirect aka onye Biafra agitator must be inside that's just the fact and uh, ọ bụrụ na ị fụ anytime e nwere alleged Fulani attack and people bido na-ajụ questions like are you sure n'ọ Fulani or these people are just lying is because of our past experience and because of what we knew you may not know mana m egosi some things kpata o ji abụ anytime a pụta tie n'ọ Fulani

but na enwebeghị any arrest meaning they are still investigating
akọba na akụkọ akụkọ mama Ngozi na ndị ya dị ụlọ na-egekwe ntị nwa ọkwa nwa e buru 9 months ka 4 months ka ha buru ya na-ege na mmadụ ntị ihe a bụ ihe a mụrụ emekwe pati tro pati dide a mụrụ ya ị na-ege ntị ihe ọ na-ekwu na when he heard that there is uh, Fulani attack in Imo State he contacted his DSS friend probably onye Fulani and then asked him o wee gwa ya sị ya o oh, people sị n'ọ Fulani Imagine a DSS is now telling you, people that supposed to tell you what happened, they are now telling you that people say, ọkwa akụkọ a na-egere unu na-ege m presentation agwara m unu na ara a ha ya ayibago anyị niile na-ayizi ya nwa bụ ara and anyị ayitọpụ ya na people say people say na ọ Fulani and there is no evidence people say

that shoot an innocent woman ọ sị unu no na mana ọ ihe a but nke a na nke ndị be anyị ka a ya agbagbu shoot at sight mana nke fulani will n- be people say unu ya na-egekwe ntị agwara m unu by the time unu gechara this fulani agent ọ bụrụ na ọ ya nwa bụ your role model a ya egbu gị fulani ya egbu gị

since e ji ekwu na ọ ndị Fulani mere ha n'Imo steeti agbachi m nkịtị because anything m kwuru may not be absolutely truth I have to remain professional in what I do mana enwere some questions anyị na-ajụ because of past events

na-enwe problem with him he pain me o wute m ọfụma ọfụma because ọ somebody like a, a young man like myself na-agba mbọ ka ọ dịrị Nigeria mma Harrison gbabakwa gbabakwa when you are being praised by devil gị na ọsọ na-eme ị na-agba na nke ikpete m azụ a ọkpa gị na-akụtụkwa n'isi gị because this is wolves in sheep clothing now unu anụgonu nwa Ikensị Uruagụ is now na-agba mbọ ka ọ dịrị naijiria na mma Simon Ekpa is no longer a nigerian agent Simon Ekpa abụzi Hope Uzodinma gobiri ya in order to interrupt them ị ma asị asị na-eme expire nke ahụ emena expire Simon Ekpa is a nigerian agent o Hey, Maazị Simon Ekpa was bought by Hope Uzodinma in order to interrupt this and that nke emena expire ya nwa na onwe ya bụzi Nigerian agent nna thank you mgbe onye ji wee teta ụra ya ghọrọ ụtụtụ ya at least agụụ gburu nne gị cannot kill you whatever that kpai my mama will not kpai me o ee i jiri na ụmụ mugu ị na-edeceive wee mee escape poverty ọ na-eme ọchị ime camera ya yiri ya je yiri o nwebe mgbe ị ya ahụ ya o mee appear na camera o jee ya yiri jacket o yiri jacket ya mee afụ ọnụ ya so now my people

eze ọhụịta nke a bụkwa ime ime ọhụịta ebe e si wee tụpụta onye a you can imagine the oluku na-egekweni ya ntị maka ọ bụrụ na m sị ka a hapụ ige ya ntị na ya sị o oh, na ya orubego ebe ya oye meki eh, point o nwego point ị hụrụ o mekiri na ihe niile a ọ sị ya 99.9 percent bụ ndị a Biafra agitator where is statistic where is evidence Harrison na-eme ọkpọrọ gị ya sị gị ga ga ajụ onye a kedu ndị a ya-ajụ na nke ụnụ ihe unu na-eme bụ ịga video any house ndị army gbara ọkụ nso o ndị Biafra agitators ndị oshi ha adọkọrọ n'ụlọ ihe a ndị army gbara ya ọkụ is not a crime mana onye ọbụla reziri akpakara abụ crime ị hụrụ na isi adịghị ụnụ mma army ịgba innocent people's house on fire is not a crime to you people nọ ndị rere akpakara nke a bụ ilu ndị Igbo na-atụ na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke ụlọ gị ọ na-agba ọkụ ị na-achụ oke isi ọ dịkwa gị mma ya bụ oke bi n'ime ụlọ a ka ya ọ chụọ enwude mana ebe ụlọ na-apụ ọkụ ndị ara biko na-egenụ ha ntị maka ọ bụrụ na m sị ka a hapụ ige ntị ọ ya asịkwa na ya ọ chọrọ imeki point ndị na anyị anya emeki point geenụ ya ntị ka o mekicha ọ kọchara ụnụ then m pịnyụọ ya ka ọkụ onye nwabata m ji wee nwee respect n'ebe ọ nọ but o nwere some certain thing I believe

yes Nnamdi Kanu bụ born criminal Nnamdi Kanu bụ disaster Nnamdi Kanu bụ convicted terrorist but omiri ha na onwe ha ndị like ya
Are you listening to Amuibi? Hope you are listening to Amuibi. I am Onyebuchi Nwashiburu Obi, please. Ama m na unu na-ege Amuibi ntị. Now, this guy bụ onye na-asị nụ oh maazị Simon Ekpa Nigerian agent he wants to kpai maazị Nnamdi Kanu oh we are stopping it you people do not know my sacrifice I am sacrificing to make sure that maazị Simon Ekpa's this thing do not come to pass ọ zi ya na-agwa gị na maazị Nnamdi Kanu bụ a born criminal a convicted criminal na ị jezie sị ya brother o give us evidence of Maazị Nnamdi Kanu's criminality, ị gaghị enweta any evidence. This is the same person telling you Nigeria egobiena Simon ọkwa e bupụtara 2 point something million e gobiri Simon in order to kpai Maazị Nnamdi Kanu and to support Nigeria ọkwa ya bụ ihe a ọ sị gị na onye ma na ọ na-achọzi protect bụ a born criminal a convicted criminal under which law are you aware that even in nigeria nigeria that law is not existing the law that they tried Mazi Nnamdi Kanu under non-existing law a na-ajụ judge show me the law ya sị don't worry o ruo the day of conviction gekwenụ ntị ka unu nụ the quote from judge o na ihe ya o ji a-convict maazị Nnamdi Kanu na o nweghị onye e ji wee tụ nga from law a scrap goro out which means that law have become null and void ya sị mba na o nweghị onye gara nga before na ọ ya ka ya o ji wee were ya na-atụ maazị Nnamdi Kanu nga kedizi ebe ọ dị in written law ya sị show me in written law no written law ị fụrụ ị fụrụ people a kwuru m na ah, right from time ama m na ihe i ji biafra agitation wee bịa bụ ime escape the poverty at least ogiri shigburu nne gị cannot kill you ogiri shigburu nne gị cannot kill you so ama m na right from time na ihe ị bịara ime escape bụ poverty like that a lot of them came to escape poverty in this very struggle but we will keep on exposing them a tụpụ nkụta akọrọ e gosi ya ka ọ hapụ ịdị ka e mere ya gịnị a tụrụ ya arụ the reason why we preach this very agita we preach like this is for people to know that this very agitation is sacrosanct and for people to know that we must keep on propagating the total restoration of Biafra.

you cannot dictate them Harrison gosiri gị e, asụsụ ndị Fulani gwa gị na ọ kpọrọ many people they cannot dictate only a Fulani man dictated it and say na ọ language ha Harrison gwara gị go and ask these very people if these very people are Igbos with their mark na ndị a bụ ndị Fulani but he is now telling somebody nọ in active service o na ọ maghị ọrụ ya ọfụma na ọ ya nwa nọzi n'ụlọ ya achọ onye ọ ya-abọrọ otele ma ọrụ ya mma bịa na ihe a na ihe eyiena akụkọ ndị ara ka anyị kwụsị na ebe a mbọsị nta anyị abịa achụ na owere nchi